Lero, ndikugawireni choopsa chimene chikuchitika ku dziko lapansi lonse kuphatikizapo Malawi. Anthu ena amene tili nawo m'dziko muno anawina project yogawa nkhuku kumakomo kwa anthu, nkhuku m'makalabu. Kotero kuti m'mudzi mukuyenda anthu amene akugula nkhuku, akugula nkhuku pa mtengo wa 4,000 kapena folo faifi iliyonse kuphatikiza ndi kamwanapiye komwe. Funso n'lakuti. Mwanapiye simungamugule wachikuda ku Malawi kuno pa 4500. Chativuta mmalawi kudabwa palibe. Zomvetsa chisoni n'kuti palibe munthu amene akuona kuti kodi chimenechi chinchani kapena kutifunsirako kwa atsogoleri kutifunsirako kapena atsogoleri a mipingo mmene mukuona mamembala anu akugulidwa nkhuku yaying'ono kwambiri yongochoka pa mazira, yongoswedwa kwa amake a nkhuku, mwanapiye wamng'ono, nkukugulani inuyo pa mtengo wa 4,000. Mukuti nchani? Akufunsa ndani? Chikuchitika ku Malawi kuno chimenechi. Nkhuku Zayenda malonda m'mudzi chifukwa m'midzimu mukuyenda anthu amene akugula nkhuku pa mtengo wa 4500 yaying'ono iliyonse. Chimene lapanga bungwe lobisika la chipembezo cha satana lakumapeto, limene lili pakati pa mabungwe 10 oopsa kwambiri, limene limatchedwa kuti Bilderbergers, The Most Dangerous Secret Society, kapena kuti The Most 10 Dangerous Secret Society in the World, Behind the World, Controlling the World Behind the Screen. linaona ndondomeko ya kufunika kwa magazi ku dziko lapansi kuti angapeze bwanji, anthu angapereke bwanji matupi awo ku dziko lapansi mwachinsinsi mogwiritsa ntchito zinthu zina. Ndiye adapeza luso lotenga ndalama ndi kuzipereka ku mabungwe owonekera amene anthu ena mapulojekiti amenewa anawina nawo contract. contract zimenezi zomatenga ziweto m'makomo, zimene ndi njira ina yotengera miyoyo ya anthu ku dziko lapansi koma ndi yobisika kwambiri, munthu sangaidziwe ngati munthuyo sadapembezepo chipembezo cha satana kapena kuti sadakhaleko membala wa bungwe loopsali la Bilderbergs. mpingo wa mulungu ndi bungwe lovuta kwambiri bungwe limeneli obama ali ndi zonena obama ali ndi zolankhula pa Bilderbergs obama ali ndi history imene angakufotokozereni obama mutampeza misozi idatsika pa guwa la nsembe la Bilderbergs mmene amapanga initiate Zowawa zinam'gwera kwambiri tsiku limene tidadziwa kuti September 11, 9/11 inali nkhani yosausa kuchoka ku Bilderbergs. Ana Mulungu, ana Mulungu, mabungwe amenewa apeza njira ndi alowa ku Malawi. bungwe lowawali lopwetekali si limene likuonekera la bilderbergs ku malawi kuno ayi koma latuma nthumwi kuti zikatenge njira yogula nkhuku anapiye m'mamidzi ndiye m'mamidzimu akagula tinkhukuto akumatiika malo amodzi ndi cholinga choti azidzatenganso nkhukuzi akuti azikazigawanso ku makalabu pulojekiti imeneyi ngati mungayikumbukire idabwera uh, ndi ng'ombe zomagawa m'mamidzi ndiyambe pano kufotokoza neni maulula omwewa ndiyambe pano kufotokoza Ngakhale izi zimene Satana sanafune ndipo sangafunedi kuti tikhale ndi moyo, kumamuika pa mndandanda ndi kumpalapasa kumuika poyera kotere, tikuyeneradi kuzunzika, kusakidwa, kuti mwina tiphedwe kuti zinsinsi izi zikwiririke. Koma Mulungu sangalole kuti zimenezi zikhalebe zobisika mpaka kalekale chifukwa chinsinsi n'cha Mulungu. koma zovumbuluka ndi za ana a anthu. Muloleni Mulungu afotokoze zinsinsizi kuti zivumbuluke pamaso pa Mulungu. Kuchotsa chinsinsi cha Bilderberg. Pali wachinsinsi wamkulu, Bilderberg, ndikuuze, mwini chinsinsi ndi Mulungu, si iwe. Taona, lero udandisunga, Bilderberg, lero ndikuika poyera, chifukwa chinsinsi ncha Mulungu, si chako. khale patakhala njira zambiri zondichotsera moyo ku dziko sizitheka chifukwa chinsinsi ncha mulungu si cha munthu nkhukuzi zikabwera mdziko zikagudwa mdziko zimakhala kuti simukugulitsa nkhuku koma mukutchera muyezo wa amene ati adzachoke ku dziko lapansi mu njira za imfa zimene ndi njira zina zimene amabungwe woterewa apusitsidwa ndi bungwe la Reguilebens ngati njira yina yoperekera matupi a banthu, njira yina yoperekera imfa ku dziko lapansi. Mpingo wa Mulungu, Chitsanzo choyamba ndikupatsani mmene idabwela pulojekiti. mu 2012 2013 yoti nkh- m- ng'ombe imodzi idziyenda mudzi ndi mudzi lero ndimafuna ndikupatseni kachithunzi mupite m'mudzi mukapeze amaudindo amene adayilandira pulojekiti imeneyi mafumu anyakwawa Matcheyamani a zipani a nthawi imeneyo amene adakhala pansi m'komiti yolandira nawo kuti tidzipanga makalabu a ng'ombe ku ng'ombe, ng'ombe kupita ng'ombe, ng'ombe kupita ku khomo. Ndimafuna muchite kafukufuku lero mafumu amene aja asala angati ku Malawi kuno lero amoyo. matcheya amene adakhalako mu 2012 2014 kuchita nawo pulojekiti zimene zija alipo angati lero mudziyenda m'malawimo nkumapanga kafukufuku zapitatu nyakwawa apitatu mafumu agogochalotu achoka chidule ku dziko lapansi taona akupita tikuwafuna atavomereza mu pulojekiti chifukwa cha kusazindikira kumene kudalipo. Ine ndimati tizitsegulanako mmaso kuti tizidziwa. Zitabwera mbuzi. Ndiyang'anireni mabanja amene adalandira mbuzi mmudzi. Alipo kulibe. Ngati adali teni, adakali teni omwewo. Kodi sadasala awiri 8 wo kulibe? Chidawapha nchani? Ma project ena amene timawalandira amakhala kuti ali ndi zinsinsi, zinsinsi zake ndi zimene ndikuzifotokozazi kuti chikonzero cha satana nchakuti kutsogolo kuyambira mu 2025 yotsimikizika ngakhale chinthu cha chiyambira patali mu 2021 22 23 24 ndicho chakuti magazi atenge nawo mbali pakayendetsedwe ka dziko ndiye pofuna kuti kupezeka magaziko kukhale kosavuta pakufunika luso lambiri limene liti lidzifuna finisher akhale magazi a product yo product iliyonse mukayipanga finisher wa product yo kuzichitidwa apply magazi ndiye muchite technology imene iti tithandiza kuti kaya muzilowesa magazi enieniwo kaya akhala mapaudala kaya magazi wauma kaya muchita kaya mwasungunula kaya mwa- mwathira mu- muthira did yaume akhale ngati kamtovu muona mmene inu muchitire koma finisher akhale magazi ndi project izizi zimachita related ku imfa kapena kukutenga nawo mwazi wosalakwa mmudzi project zimenezi Choncho, itabwera polojekiti imeneyi idachotsa miyoyo ya anthu ena m'dziko. Idachotsa miyoyo ya anthu ena m'dziko. Sakumva anthu. Idatenga miyoyo ya anthu ena m'dziko. Tsiku lina tidalira misozi yaikulu kwambiri ku dziko la Malawi. Ndimadandaula kabungwe kameneka ka Bilderberg. zimene kadapanga kudutsa ku kabungwe kena ka chinsinsi kamene kadaakalowerera ankolo Sadik Mia. Navomereza ankolo aja kuti e, ndikulowa nawo mpulojekiti imeneyi kukhudza ziweto zawo zimene zimadyetsera dziko. pokagwira mikota nkhani yosausa nkhani yosausa pokagwira mikota pokagwira mikota zinsinsi zazikulu kwambiri za ku dziko lapansi zikuchitika anthu akutaya miyoyo anthu akuchoka chifukwa chogwira nawo mapulojekiti amene sadziwika bwino kochoka ngakhale achaini aja amene amalandira mapulojekiti amenewa kuchita survive pa mtunda wautali kumakhala kovuta anko sadiki adapita ndi chimfine choyambirira kulibe anko sadiki bilderberg ndi zinsinsi ana a mulungu zimene zimachitika ku dziko lapansi zimene nthawi zina m'midzimu ndimati ndichenjeze awo amene akuyenda nkumagula nkhuku simugulitsa anapiye mugulitsa wanthu ndimvereni mukamati akubwera nkhuku 3000 simugulitsa mwanapiye mugulitsa munthu anthuwo akugudwa pa mtengo wa 3000 anthu mukugulitsa pa mtengo wa 4500 check me two years yakutsogoloyi business imene yachitikayi check me tomorrow muyang'aniyang'ani mufufuze zimene ziti ziyambe kuchitika m'midzi imene yapanga nawo business zimenezi check me tomorrow kodi adzakhala anemia kodi adzakhala malaria kodi adzakhala diarrhea ma DHO anthu amzipatala check me tomorrow muone makesi amene ati abwere mzipatala check me tomorrow check me tomorrow guys check me tomorrow nkhuku mugulitsa m'midzizi za 3000 nkhuku mwanapiye woti wangochoka pa mazira wangoswedwa ndi amache inuyo nkumagulisa 4000 nkumadya mtima uli mmalo nkumanena kuti akutigula kayana andani akutsogolera zimenezi check me tomorrow ana a mulungu bwererankoni amene muli ndi anapiye anu ndi pulojekiti yanji yogula nkhuku koma zachikuda kodi sindinanene kuti tsiku lina kukutuluka pulojekiti umupe season 6 kuphedwa kwa ana a Yobu, kulandidwa kwa ng'ombe za ana a Yobu. Sindinafotokoze kodi? Chinali chaka chiti chimene chija ndinkafotokoza za kulandidwa kwa chuma cha ana a Yobu? Munalipo kapena inu kunalibe m'audio imeneyo? Ana a Mulungu, lero zili kuti ziweto? Apita kukalanda ziweto, zibwerere kwawo, kusakhalenso nkhuku ya lokolo. kukhale zokhazokha zobulida zokhazokha zochoka m'makomo mwa anthu nkhuku zopanda mache izi nkhuku zachilengedwe anyamata okonda nkhuku inu zikupita kwawo mukuona akulanda nkhuku zija tidanenanso kuti kubwera mtsogolo muno zinthu zachilengedwe zonse zitengedwa tomato wakale simudzamuonanso mango aja simudzaonanso lero tayamba kutemera mitengo kukumba mtengo wa mango kusalima kukumbira khwete nkutira chithumba chokhala ngati chafetereza pansi pa muzu wa mtengo wa chilengedwe uja mango nawo anyuwani akudzalidwa dyera mtuna nyamata munchesi mango muwaonawa simudzawaonanso Malawi wakale sadzaonekanso. Lero nkhuku zija zikulandidwa ndi mapaposi awiri. Mfundo number 1 imene akutengera nkhuku ndi chinsinsi cha bungwe lowopsa la Bilderbergs limene lidasimikizira kuti lidzatenga pulojekiti yopanga kuti product iliyonse imene idzapangidwe ku dziko finisher adzakhale munthu. product iliyonse imene idzapangidwe pansi pa dziko lapansi finisha wa productiyo adzakhale magazi a munthu lidzakhale fupa la munthu lidzakhale tsitsi la munthu udzakhale mnofu wa munthu idzakhale fluid yotuluka mthupi la munthu finisha wa chinthucho adzakhale munthu now to, to achieve that to accomplish that mission ndi pamene tayiona pulojekiti yalowa mdziko anayamba nkunyengerera ng'ombe anayamba nkunyengerera mbuzi lero apita mmudzi ndi kumakagula nkhuku yaying'ono kwambiri yachikuda pa mtengo wa 3000 kwacha nkhuku zimenezi zikusungidwa nachita nawo mwayi kupeza nawo kamera muchinyumba chi warehouse china chache pena pache mtauni ya Zomba chokhala ngati chimenecho ncha achemwali athu chokhala ngati ncha amayi chimenechi ncha amayi wena amayi nkati amayi mwadziwa inu mudali ndi amayi nthawi ina yake nde nkhuku zikusungidwa kumeneko nkhani yosausa kwambiri nja kuti nkhuku zija kumaloko tsopano zikufa zikufatu chisawawa mukanchoka pa chinamwali muyende pang'ono kaya 200 meters amene muchoka ku chinamwali mutakhotera dzanja la manzere lanu kapena la manja lanu muyipeza warehouse imeneyo mukapeza kuti muli nkhuku zikufa nkhuku nkhukuzo zikufa Koma funso nlakuti, masauzande ambirimbiri, mamiliyoni ambirimbiri amene adalowetsa anthu amenewa, angangoika basi nkhuku zizifa m'menemo? Zidali za ntchito yanji podzigula? Mukapeza kuti zikukhala m'chinyumba chabwino chimene akupanga ncha, nkhuku zija akuzibaya mankhwala. akamabwera kuzazigawiranso kwa inu ngati pa kalabu kudzakupatsani kuti muwete nkhuku za lokolo zija akumazipanga kuti zakhala kale ncham'mankhwala ndi atambala amenewo akamapita kukagona ndi atambala anzawo kuka- kukagona ndi nkhuku zinzawo alokolo anzawo ndiye kuti akuchita spread mankhwala aja akuchosa nkhuku yonse yachilengedwe ku dziko lapansi kuti kukhale nkhuku yopanda chilengedwe kukhale koloyirazi koloyirazi nkhani yosausa ndikumkumbukira koloyirazi Kumunsi kwa zilumba za Bermuda koloira, nkhani yosausa, nkhani yosausa, nkhaniyi ndi yosausa kwambiri. So chenjezo kwa mpingo wa Mulungu ndi pulojekiti imene ikuchititsa mantha imene ikutenga nkhuku kumudzi. Ndimalize powombera mkota ndi mfundo ziwirizi. Choyamba, Nkhuku zimenezi zikugulidwazi muyembekezere imfa ya ana ang'onoang'ono. M- Akuluakulu a mzipatala ma DHO mabwana, mundivomere ine muona makesi a nthenda zopanda mayina za ana achichepere. mukhala imfa m'mudzi mukhala kudwala m'mudzi mukhala chipere kaya ikhala kolera kaya akhala dairiya kaya akhala chani kaya akhala anemiya mulimonsemo mmene zikhalire koma kukhala chipere mpaka ngati ana a mulungu atayimirira ndikupemphera kuletsa choyipa chimene satana wapangachi ngati ine ndemkwera phiri mpemphere basi ndiletse ngati mulungu angandimvere andimvere kuti zimenezi zisachitike asapindule kanthu makosana ndikutumizirani zithunzi mmene zikufera nkhuku zimenezo ndi mmenenso atafere munthu pa malawi kulikonse kumene kwadusa pulojekiti imeneyi akatenga nkhukuzi nkuzika pamalo nkhukuzi zikumafa chisawawa no keya iliyonse Akumafika poti zogulagula kale nkumayitanira kuti bwerani muzizangotola. Zikuchitika mu Zombamo ndi madera ena otizungulira ku Malawi. Pulojekitiyi cholinga chake chidali cha mungagule nkhuku nkutumiza ndalama zambirimbiri, nkhuku zizifa choncho. Anyamata amene mudachita za vetenale mungalephere kuyilera nkhuku yopirira yachikuda. mwayika pa mthunzi mu shade yabwino ingamangofa chisawawa choncho that is a sign ya choyipa chimene chikubwera pa malawi ana a mulungu ine kwanga nkuchenjeza ndikhulupirira kuti chimenechi ndiye chifukwa chimene mulungu anandiyitanira ndipo sindidzakhala chete osadusa ku mizere iwiri yakukamwa kwa ng'ona ndipo sindidzakhala phe osatchula ziwalo zake za ng'onayo mwayiona pulojekiti iyi ilibe umulungu ilibe chilungamo koma yachokera ku chinsinsi cha kabungwe kotchedwa biludebeti mmene akuunjikira nkhukuzo ndi mmene tsiku lina Amalawi tikapanda kupemphera tidzaunjikire mitembo ya ana ang'onoang'ono Chachiwiri, pulojekiti yawoyi ndi Umupe 6 akulanda ng'ombe za Yobo, akulanda chuma cha Yobo. Satana wabwera kudzalanda chuma cha Yobo, Yobo wa m'masiku akumapeto, ndinu ndi ine. Ndiye pamenepa adzabwera akasidi ochokera kummawa kudzalanda zonse zimene zili m'mudzi zachilengedwe. zulandidwa. Mudayiwona pulojekiti ya nthochi mmene inayendera malonda zafika lero kodi ilipo nthochi yadzana ija ngati mukayitenga nthochi yadzana ija lero yaluza nkhondo yachilengedwe ikungozinyalira yokha ikungofa mukadzala koma mudzale nthochi yawoyi atilanda nthochi ija lero kulibe. lero kulibe tili nthochi yopsa m'mankhwala pa mchesi tilibe nthochi adalanda akulanda chilengedwe ndiye akulanda nkhuku zonse za chilengedwe zilandidwa inu amene munauthawa uveji nkumadyabe nyama ndiye timathawira ku nkhuku ya lokolo Atwaibu mkamabwera tikusungireni chakudya chanji? Nkhuku ya lokolo, nkhwiru. Nkhuku ya lokolo. Eee, nkhuku zikhale teni za lokolo. Atwaibu anati dudu ayi koma za lokolo. Lero nkhuku ya lokolo ija ikulandidwa. Mdya dudu inu. zivute zitani kapena ngati akunamizeni kuti sikhala dudu sioneka mmasamba ofiira sioneka mmasamba a waiti muja ikhaliramu nthenga ya waiti kapena nthenga yofiira kapena ya black ayi ikhala mmene nkhuku iliyonse yachilengedwe imabadwira koma itabayidwa ikhala ili hybrid aulanda nkhuku zachilengedwe nde cholinga chao kulibenso project ina palibenso cholinga china chimene anthu amenewa ali nacho ndi kuchosa chakudya chimene mulungu anapanga ku dziko lapansi kuti achikhulupiriro adye atisiyire zakudya zopanga munthu ku dziko lapansi ndi chimene chikuchitika so onani mitembo ya nkhuku basopu mitembo mitembo mitembo konse kumene kukupita project yogula anapiye ang'onoang'ono mitembo mitembo mitembo ogulitsa inu bwererani m'mbuyo 2012 2013 2014 Mwaona anyakwawa adapasidwa ng'ombe aja alipo? Mwaona a chairman a chipani adatsogolera kugawa mbuzi ndi ng'ombe mmudzi alipo? Ana a Mulungu tayandikira kwathu posachedwa tikocheza ndipo dziko limeneli lidzakhala chimodzimodzi ngati mmene mukuonera lero kwathuko nkumene tikapumule koma dziko ili latilumira mano mpaka tsiku limenelo anyamata okonda kutolera nkhuku zing'onozing'ono nkugula atambala ang'onoang'ono nkugula anapiye komanso kugulitsa tsoka ogula ndi ogulitsa